an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye ko aw ni ɲankuma ni wagati in na sabu dɔw b'a kɛ tileganfɛla ye u b'a fɔ ko aw ni tile dɔw fana ko ko aw ni wula nka ni faamu bɛ k'a la bɛɛ b'i ka sɔrɔta bɔ a la an b'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen sɔgɔlen don nin wagati in na i ka tele de la an ka ntɛnɛn o ntɛnɛn an bɛ émission min kɛ a émission an bɛna daminɛ san nɔ an ka professeur b'an bolo ale ye professeur de droit ye hɔn sariya ko ɔɔn ale y'o kalanbaga ye université la n'an b'a fɔ a ma ko professeur salif sako ɔɔn dɔnku an bɛn'a fɔ salifu ye n'o y'a sɔrɔ ni a labɛnnen don nin wagati in na eh, an bɛ a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko a ka a yɛrɛ fɔ an ɲɛna tuguni mhm. hakililajigin don sabula maakura caman yɛlɛla nin wagati in na mhm. an b'a fɔ u ɲɛna ko u ni professeur salifu de bɛ ɲɔgɔn bolo bi mhm. ah, an karamɔgɔ foli kɛ i k'i yɛrɛ fɔ mɔgɔw ye ah, merci beaucoup an bɛ eh, an bɛɛ lajɛlen fo an lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo ne tɔgɔ eh, salif sako komi i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔna la mhm. ne ye karamɔgɔ ye ekɔli karamɔgɔ ye mhm. n bɛ eh, cours di université de la n'o ye sanfɛ kalanso ye o karamɔgɔ ye n ye hmm. awɔ ah, o diyara an ye kosɛbɛ mhm. an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin wagati in na nin an ye eh, i ka tele sanfɛ halisa donc an bɛ kuma daminɛ yanni an bɛ kuma daminɛ an b'a fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ ko bi an ka bi thème in tɛ dɔwɛrɛ ye an ka bi thème bɛna boli sariya ko kan kosɛbɛ dɔɔni mhm. o kɔfɛ ni an bɔra sariya kɔnɔna la sabu n'an ko ka sariya ko bɛɛ ta sariya kɔnɔna ka bon kosɛbɛ nka an bɛna boli i n'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ cogo min na ko crime mhm. crime o ni cybercriminalité an bɛ fɛ ka kuma k'o la kosɛbɛ o baroɲɔgɔnya an b'o de ɲini karamɔgɔ fɛ bi mhm. o kɔfɛ ni wagati ma koron hmm. an bɛna don dɔɔnin n'an bɛ politigi dɔɔnin fɔ hmm. ni o fana ma koron tuguni hmm. an b'an da don gɛlɛyamisɛnnin min bɛ eh, mali kɔnɔ nin wagati in na an bɛ dɔɔnin fɔ o fana la donc professeur salif an bɛna ɲininkali sɛmɛ i la nin wagati in na eh, mɔgɔ b'a fɔ kuma o kuma ko kirimu kirimu kirimu yɛrɛ ye mun fɛn de ye aw sariyatigiw bolo alors i ni ce ni baraji i ka ɲininkali la tuguni ka an lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo alors kirimu ye ye fɛn ye sariya ye kirimu ɲɛfɔ sariya min y'a ɲɛfɔ mali kɔnɔ an b'o fɔ sariya ma ko code pénal parce que code pénal ko ko dantɛmɛ wale ko sugu saba don ko fɔlɔ ko o ye contravention ye ko filanan ko ye délit ye ko sabanan ko ye crime ye donc komi i ye crime de ɲininkali kɛ n na donc crime o ye o ɲɛfɔra o kɔdi in kɔnɔ cogo di parce que kɔdi ye sariyakisɛ de ye sariyakisɛ minnu bɛ olu ɲangantaw fɔ donc a bɛ ɲangi cogo min na mun don kirimu ye donc a fɛn a kun n'a ɲɛɲɛ o bɛɛ de bɛ kɔdi penali in kɔnɔna la donc o kɔdi penali in de ko ko crime tɛ dɔwɛrɛ ye ko kirimu ye dantɛmɛwale ye dantɛmɛwale min bɛ dantɛmɛwale bɛɛ sanfɛ ɔhɔn. o de ye kirimu ye Ɔhɔn. min bɛ dantɛmɛ min bɛ dantɛmɛwale bɛɛ sanfɛ o ye mun ye Mhm. o ye mɔgɔ faga ye yɔrɔ foyi tɛ mɔgɔ faga sanfɛ ee dɛ ayi foyi t'o sanfɛ donc mɔgɔ faga Ɔhɔn. o bɛ jate i n'a fɔ kirimu Mhm. mais o tɛ kirimu bannen ye dɛ Ɔn. mɔgɔ faga dɔrɔn tɛ kirimu ye awɔ o kɔfɛ Ɔhɔn. hali ka laɲini ka mɔgɔ faga Ɔhɔn. n'i ma se Ɔhɔn. o fana bɛ jate mɔgɔ faga dɔ ye ee k'a sɔrɔ i ma s'a ma fana a k'a sɔrɔ i m'a kɛ dɛ e tun bɛ fɛ k'a kɛ o o tiɲɛ a mais i dɛsɛra de ni i bɛ fɛ k'a kɛ e bɛ fɛ ka karisa faga i ye muru turu a la aa i bɛ fɛ k'a faga a taara dɔgɔtɔrɔso la a ma sa bilen donc e bɛ jate i n'a fɔ criminel donc e ye waleya min kɛ o ye crime de ye donc e fana bɛ ɲangi komi i ye crime de kɛ e mais ŋaniya dɔrɔn e ŋaniya tɛ dɛ e y'a lawaleya o i dɛsɛra de Ah, a fɔ k'i y'an ah, k'i ka ŋaniya siri dusukun na dɛ mhm, ah, n y'a faamu i ko k'i bɛ fɛ ka mɔgɔ faga i y'a lajɛ i dɛsɛra k'a faga sabu i ye mugu ci mɔgɔ la i bɛ fɛ k'a faga i ye mugu ci a la mais mugu ci yɛrɛ taara k'a sara après a y'i mana a y'i walanka k'a bɛ taga donc maintenant a taara dɔgɔtɔrɔso la kɛnɛyara i minɛna mhm. donc i minɛna donc de fait que a ma sa hali n'a ma sa mhm. de fait e y'a ɲini k'a faga a ma sa donc a fɔra ko tentative de crime o ni kirimu bɛɛ ye kelen ye ah, mais mm.
eh, yɔrɔ dɔ bɛ an ka précision dɔw la awɔ ne y'a ɲini ka o tun bɛ ne kɔnɔ k'o kɛ awɔ nka ne ma se a dan na o mm. awɔ hali n'i ma se a dan na sariya de y'a fɔ e ma fɔ ne ma fɔ sariya de ko ko kirimu ye mɔgɔ faga ye ka mɔgɔninfin ɲɔgɔn faga o ye kirimu ye mais k'o dɔrɔn fana tɛ ko n'i y'a laɲini k'a faga i ma se k'a faga k'o fana ye kirimu dɔ ye c'est à dire n'i ye fɛ ka mɔgɔ faga n'i ye mɔgɔ faga i bɛ se k'a faga ni marifa ye i b'a faga ni muru ye i ye marifa ci mɔgɔ la i bɛ fɛ k'a faga kaɲa fila i yɛrɛ tagara sa k'a sara e y'i kɔrɔ a wulila donc maintenant e minɛna donc e tɛna ɲangi k'i ye suɲɛni kɛ k'i k'i ye mɔgɔ bugɔ dɛ i bɛ ɲangi de k'i ye mɔgɔ fagala ye parce que e tun bɛ fɛ k'a faga de o ŋaniya de tun bɛ e la i dɛsɛra k'a faga de ah, donc n ka dɛsɛ yɔrɔ in voilà o ye n don a kɔnɔna voilà on a dit voilà pourquoi on dit en français tubabukan na ko le crime

o de ye kirimu ye o ye kirimu ye o ye kirimu ye o ye kirimu de ye ok an ye faamuyaliba sɔrɔ o la kosɛbɛ an b'a yira lamɛnnikɛlaw bɛɛ la halisa k'a fɔ ko an bɛ IK télé de sanfɛ ale y'an ka page web dɔ ye donc bɛɛ k'i sɔgɔ a la halisa minnu nana sisan nɔ an b'a f'u ɲɛna k'a fɔ ko u bisimila an bɛna segin ka na deuxième an ka question filanan na donc question filanan bɛ mun de fɔ an ye o ye an b'a mɛn tuguni mhm. kirimu kɔfɛ mhm. ko cybercriminalité mhm. bon n'i y'a fɔ kuma caman dugu kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ hakili bɛ taa n'i ko cyber fɔ dɔrɔn hakili bɛ taa cyber café ninnu ni fɛn ninnu bon mɔgɔ an ka hakilina bɛ t'olu bɛɛ la quoi donc cybercriminalité de ale ye mun fɛn sugu ye alors cybercriminalité tɛ dɔwɛrɛ ye cybercriminalité ye fɛn ye dantɛmɛ wale minnu bɛ kɛ bɔlɔlɔw sanfɛ a ye f'o de ma ko cyber criminalité ɔɔ ale ye bɔlɔlɔ fɛn de ale bɔlɔlɔ fɛn de ɔhɔn réseaux sociaux sanfɛ réseaux sociaux sanfɛla ninnu na ɔɔ donc ni dantɛmɛ wale kɛra réseaux sociaux sanfɛla ninnu na ɔhɔn. a ye f'olu de ma ko cyber criminalité ɔhɔn o de y'a to don o don tɛmɛnen da sera a ma yan ɔhɔn n ko mɔgɔ caman b'u kɔnɔ ko sariya ye fɛn min ye o tɛ ɔhɔn. parce que sariya b'a bɛɛ ɲɛfɔ ɔhɔn hali e ni ne ka kuma in n'an m'an kɔlɔsi n'an ye fɛn fɔ fɛn min tɛ ko fɔta ye o bɛna an minɛ ko cyber criminalité don k'an ye cyber criminalité kɛ ala k'an bɛɛ kisi ami ami donc o de y'a to mɔgɔw k'u kɔlɔsi kosɛbɛ a mhm. fɛn in na mhm. mais nin kuma in kɔnɔna la je crois que n bɛna ɲɛfɔli kɛ bɛɛ bɛ niyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔna la ka faamuyali caman kɛ cyber criminalité in na parce que an y'a ye nin wagatinin na mhm. eh, an ka eh, staru camanw minɛna a cadre kɔnɔna la mais an da bɛna s'o ma kɔfɛ peut-être donc pour que k'o walawala so cybercriminalité tɛ dɔ wɛrɛ ye donc maintenant dantɛmɛ wale minnu bɛ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛlaw la mhm. donc a fɔ dɔ ma ko cybercriminalité i y'a faamu o de cybercriminalité ye o o o o o ye jumɛn ye o dantɛmɛ wale dɔ bɛ se ka kɛ mun ye o dantɛmɛ wale bɛ se ka kɛ nenni ye mhm. bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ se ka kɛ dɔgɔyama ye bɔlɔlɔ sanfɛ ale bɛ se ka kɛ suɲɛni ye suɲɛni bɛ se ka kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw b'u yɛrɛ kɛ mhm. tubabu ye mhm. ne yɛrɛ terikɛ caman bɛ yen nɔ mhm. olu olu gosira la kosɛbɛ donc mɔgɔw b'u yɛrɛ kɛ tubabu ye k'a fɔ ko bon k'olu bɛ e, e, e, Europe ou bien je ne sais pas Canada donc u bɛ fɛ ka minɛnw ci ka na donc i ka waa wolonwula fɛn bɛ waa tan bila fɛɛrɛ k'o kun pour que ka minɛn bɔ eh, donc mais n'e y'o ci n'e y'o bila dɔrɔn e ye t'olu ye bilen. ee eh, karamɔgɔ ah? mun f'i ye nin ɲɔgɔn yɛrɛ sɔrɔ ko i ka a fɔ man di de karamɔgɔ o kɛ cogo n'est-ce pas o y'i yɛrɛ sɔrɔ dɛ bon i ni ɲɔgɔnna caman dɔn dɛ donc o de cyber criminalité ye i y'a faamu voilà o de cyber criminalité ye unhun oui euh, karamɔgɔ an ye cyber criminalité an y'a faamu voilà c'est ça an ye hakilina sɔrɔ a la an y'a dɔn k'a fɔ ko bɔlɔlɔ sanfɛ fɛn de don awɔ n'i ye fɔbali fɔ mm. walima ka kɛbali kɛ mm. ɔhɔn a ka ca la i bɛ ɲangini sɔrɔ i bɛ ɲangini sɔrɔ ɔhɔn mm-hmm. bon o ɲangini in kɔfɛ sisan mm. an tun b'a fɛ k'a dɔn euh, ni mɔgɔ minnu bɛ to ka ninnu kɛ sisan nin wale ninnu kɛ mm-hmm. mun de bɛ se ka bɔ a kɔfɛ a bɛ wolo fɛn jumɛn na ni o bɛ se k'u lasɔrɔ sariya sira fɛ. alors n'i ye cyber criminalité ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ an ka sariya kisɛ dɔ de b'ale ɲɛfɔ ale ni crime an ye n da sera crime ma mais ale ni crime tɛ kelen ye. kirimu an y'a fɔ k'o ye fagali ye mɔgɔ faga ani ka ŋaniya siri k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ faga mhm. ka i y'a essayer k'a faga i ma se o ye tentative de meurtre ye mhm. o ni cyber criminalité tɛ kelen ye c'est vrai crime b'a bɛɛ la mais o tɛ kelen ye mhm. cyber criminalité bɛ défini ni an ka sariya kisɛ dɔ de ye n'o ye loi ye o loi in o tara 2019 n kɔrɔ o de ma mɛn dɛ o ma mɛn dɛ o ma mɛn o tara 2019 c'est la loi numéro numéro 2019 056 n'est-ce pas du 5 décembre 2019 mhm. donc o sariyakisɛ in o de bɛ nin kɔn o de b'a ɲangi bon n'i y'o sariyakisɛ ta k'a lajɛ mhm. donc o bɛ mun fɔ o b'a fɔ ko cyber criminalité ko n'i ye neni kɛ mhm. bɔlɔlɔ sanfɛ k'i bɛ ɲangi ko ni dɔgɔma kɛ dɔgɔyama kɛ k'i bɛ ɲangi o n'a ɲɔgɔnna caman donc k'a yira k'a fɔ donc kirimu o ɲangini ani bɔlɔlɔ sanfɛ cybercriminalité ɲangili tɛ kelen ye parce que ni crime ta k'a lajɛ crime bɛ mun fɔ ko ni i ye mɔgɔ faga ou bien i tun b'a fɛ ka mɔgɔ faga de i ma se k'a faga donc maintenant k'e bɛ se ka ɲangi k'a daminɛ san duuru kaso fo ka se si kaso ma awɔ bɔlɔlɔ dɔrɔn sanfɛ ayi o ye kirimu ye o kirimu ta kirimu ayo kirimu ta ye ne n'i ye faga mɔgɔ faga ou bien i bɛ y'a faga ou i fɛ k'a faga i ma se donc o ɲangili code pénal de b'o ɲangi ko e bɛ se ka ɲangi k'a daminɛ san duuru kaso fo ka se i si kaso ma o ye kirimu ye mais cyber cyber criminalité o o o t'o fɔ o ta ye min ye c'est à dire que a bɛ dépend i ye min kɛ par exemple an y'a ye n da sera a ma k'an ka starba dɔw bɛ yen n'olu minɛna kɔsa in na n bɛ exemple ta Jaba Sora kan Jaba Sora bɛɛ bɔr'o kalama bɛɛ bɔr'o kalama n'est-ce pas Jaba Sora ta Ɔhɔn. donc ale ye neni dɔ de kɛ Ɔhɔn. a ye dɔ de neni bɔlɔlɔ sanfɛla la Mm. donc maintenant ale ale ka to ko neni ale yɛrɛ bolo ko foyi tɛ a la k'a sɔrɔ sariya bɛ o ko o- o ɲangi de Ɔhɔn. donc o de y'a to procureur wulila donc ka plainte don a kama Mm. donc maintenant ka ka taa ka taa nɔ minɛ Awɔ. maintenant ale ye min kɛ ale tun bɛ se ka ɲangi k'a daminɛ kalo wɔɔrɔ kaso Ɔhɔn. fo ka se san fila kaso ma ani a bɛ se ka ɲangi fana ka amani sara jamana ye k'a daminɛ miliyɔn kelen na fo ka se miliyɔn tan ma sariya ye min fɔ neni dɔrɔn na o ye tɛ neni yan parce que article 21 de b'o fɔ mais article 20 o code kelen kɔnɔna la loi kelen kɔnɔ bɛ mun fɔ o b'a fɔ ko hali n'i ye mɔgɔ bagabaga ne tɛ ka filmeli kɛ yan ne k'a fɔ caméraman n'i ma filmeli dabila donc n'i sɔrɔ n b'i faga ou bien n'i sɔrɔ n bɛ muru turu i la o fɔli gansan n m'a fɔ dɛ caméraman exemple don maintenant o fɔli gansan o fɔli gansan donc o bɛ se ka o bɛ se ka ne nɔ minɛ donc ne bɛ se ka don kalo kalo saba kaso la o la fo ka se te san san san san je veux dire kalo san san san fila fo ka se san duuru kaso ma sariya ye min fɔ donc pour k'a fɔ a ye fɛn min don mɔgɔw k'u kɔlɔsi u ka kuma fɔcogo la bɔlɔlɔ sanfɛlaw la parce que sariya kisɛ bɛ ka condamner k'a ɲangi n'i bɛ kuma o kuma fɔ i ka se i da la parce que kuma man ɲi dɛ parce que kuma ni kuma jara dɔrɔn kuma b'i dun ala k'an kisi bɛɛ lajɛ ala k'an kisi o ma nka min fana y'an dabali ban misali i da sera jaba sora ninnu ta ma o la ɲɔgɔnna ninnu filɛ nin ye wa an b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ bɔ k'u b'u soutenir olu da fana bɛ fara kɔnɔ bin tigɛ yala olu ka kiiri bɛ kɛ i n'a fɔ misaliya la jaba sora ta kɛra ne ka bɔ ka kuma eh, tiɲɛ na min kɛra jaba sora la nin man ɲi jaba sora ne sare hmm. sidiki jabatɛ ne sare hmm. nin man tɛ ka kɛ a bɛ tan a bɛ tan kuma hmm. caman caman o kɔfɛ sariya ka wuli ne yɛrɛ nɔfɛ tuguni ɔ ko ne ye kuma dɔ fana fɔ n ka kuma kɔnɔ min fana fɔta man ɲi ah oui ah sariya b'o kɛ parce que sariya ye mun fɔ tubabukan na u b'a fɔ ko nul n'est censé ignorer la loi eh. ko nul n'est au-dessus de la loi ko fɔlɔ ye tubabukan fɔlɔ in ko maa si tɛ sariya dɔnbaga dɔnbali ye ko bɛɛ kan ka sariya dɔn ko ba ko maa fana si tɛ sariya sanfɛ voilà pourquoi on dit en latin mhm. dura lex sed lex la loi est dure mais c'est la loi donc sariya bɛ boli bɛɛ kan donc k'a fɔ k'i ye star ye o k'i ye jaba sora ye o hali jamanakuntigi sariya bɛ boli i kan jaba sora ma misɛn ye wa donc voilà donc n'i kɛra mɔgɔ sugu o sugu ye sariya bɛ se ka boli i kan n'i ye sariya sɔsɔ sariya bɛ boli i kan de donc minnu mana wuli k'u bɛ eh, fɛn soutenir fana k'a ɲini ka sariya dɔn parce que nin bɛɛ sariya dɔnbaliya de ye o n'i y'a ye k'e bɛ wuli k'e bɛ mɔgɔ eh, mɔgɔ soutenir mm. mɔgɔ min ye sariya sɔsɔ k'e b'o soutenir ka e fana o soutenitɔ e taara sariya sɔsɔ donc e fana bɛ ɲangi parce que i i taara sariya eh, encontre la i taara sariya i fana ye sariya sɔsɔ mm. donc maintenant ka jira k'a fɔ bɛɛ ka ka sariya de bato parce que ni sariya ma bato jamana kɔnɔna la mm. o jamana tɛ se ka kɛ jamana dilannen ye i bɛna ye k'a fɔ kɔngɔ minɔgɔ ani eh, eh, eh, lakana sabati lakanabaliya o bɛ o ɲɔ bɛ ɲa kosɛbɛ jamana kɔnɔna la donc o de y'a to bɛɛ kan ka sariya bato ni sariya bɔra batora jamana kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ jamana i bɛna ye k'a fɔ kɛlɛ tɛna kɛ kɔngɔ tɛna kɛ parce que n'i y'a mɛn ko kɔngɔ minɔgɔ parce que sariya de tɛ yen o ye tiɲɛ kosɛbɛ donc ni sariya bɛ yen ko sariya bɛ bato a ɲɛnama hali n'i m'a bato mais ni i y'a bato k'e yɛrɛ b'a dɔn k'i bɛ ɲangi donc e b'a dɔn maintenant n'i ye nin kɛ n bɛ ɲangi fɛn caman bɛ i tɛ sɔn k'a kɛ donc o de y'a to a fɔra ko mɔgɔw ka kiiritigɛlaw u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ni sariya sɔsɔra u kana mɔgɔ si ɲɛda lajɛ dɛ i ye jaba sora ye i ye gaspi ye je ne sais pas i ye jamanakuntigi ye minisiri ye o n'i ye sariya sɔsɔ i ka kan ka ɲangi de minisiri t'a la jamanakuntigi t'a la ni ne yɛrɛ y'a sɔsɔ ne bɛ ɲangi de bɛ sariya dilan ni député y'a dilan donc président b'a signer y'a ye bon n'o a signer na a bɛ publier journal officiel la n'a publier ra donc sariya bɛ boli bɛɛ kan voilà pourquoi a fɔra ko nul n'est au-dessus de la loi maintenant n y'a f'i ye député ninnu n'olu y'a ta olu de kan ka se sigidaw ma parce que sigidaw de danaya da olu kan k'olu bila u ka t'olu lawasa wasabulon kɔnɔna la maintenant n'olu ye sariyakisɛ ninnu ta olu kan ka segin ka taa ka taa ka taa kɔmasegin kuma kɔmasegin kɛ jamanadenw ye minnu y'a sigi on appelle ça la restitution en français donc maintenant olu ka olu ka lafaamuya ko sariya min taara k'a dɔn y'a ye o de olu ka baara ye ka segin ka n'u ka base la ka na segin ka na base la ka na sariya ɲɛfɔ sariya min taara ni sariya taara ni taara donc ni ne fɔra ne ne fɔ ne sɔnna a ma ne ma sɔn a ma Ɔhɔn. o de don Eh, Mhm.
an tun bɛna sani an ka o kumaw datugu awɔ ne ko eh, aw kɛlen bɛ ka sariyatigiw cɛla de ka maa dɔw fana ta k'olu bila bɔlɔlɔ kiritigɛli kama dɔrɔn wa walima o procureur de b'a dama wa walima ni procureur tɔw bɛɛ ye kelen wa o ko bɛ cogo di non o ni a bɛɛ kelen a bɛɛ kelen sariya sariya sariya bɛɛ ye sariya de ye o sariya bɛɛ ye kelen ye donc o bɛɛ kelen parce que n'i kɛra procureur ye k'i kɛra sariya dɔnbaga ye e ka kan ka sariya in bɛɛ de ɲini k'a dɔn i b'a ɲini k'a dɔn de parce que sariya n'i y'a mɛn k'i bɛ mɔgɔ ɲangi il faut que eh, eh, texte de ka kɛ yen fɔlɔ mhm. donc texte min bɛ se ka i yamaruya i ka mɔgɔ ɲangi mhm. voilà pourquoi on dit il y a pas de sanction sans texte mhm. sanction tɛ se ka kɛ cogo si la ni texte tɛ yen parce que ne kumana code pénal kan code pénal de b'a fɔ ko ko n'i ye mɔgɔ faga nin ɲangini bɛ da i kan mais n'o tɛ yen dun ni texte m'o fɔ dun e bɛ se k'a ɲangi sur la base de quoi voyez un peu c'est la question qu'on se pose ah voilà c'est un peu ça quoi
an bɛ maaw ladɔnniya k'a fɔ ko halisa an filɛ nin ye bɔlɔlɔ sanfɛ i ka télé ka page n'an b'a fɔ o ma ko web tv i ka télé hɔn cɔ donc an kɔni an dagalen bɛ bamakɔ yan nɔ an b'a fɔ bɛɛ ye bɛɛ k' an ka émission filɛ nin ye bɛɛ k'a partager sabula fɛn min bɛ ka fɔ fɛn nafamaw de don an ka professeur ba de b'an bolo yan nɔ ninnu ye occasion ye an ka profiter ninnu fɛ o ka fisa don min na ninnu t'an kɛrɛfɛ yan nɔ an bɛna sɛgɛn kosɛbɛ kosɛbɛ sariya dɔnbaliya la et surtout an bi denmisɛnninw yɛrɛ an ka baara caman ɲɛsinnen don bɔlɔlɔ sanfɛla de ma donc nin kɔni nin occasion y'an bolo an k'an profiter an ka kuma lamɛn an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ min na donc an b'a fɔ maaw ye k'a fɔ ko halisa an ni professeur bɛ ɲɔgɔn na donc sisan professeur an bɛna don n'i ye politiki kɔnɔ dɛ baasi t'a la o tɛ kɛ baasi ye yɔrɔ non baasi foyi t'a la o kɔni o bɛ fɔ an bɛɛ la professeur Fomba an ye a ye k'a fɔ ko kɔsa in na gouvernement kura sigira o gouvernement kura min sigira bon an y'a jateminɛ minisiriw taara a kumaw cayara bon maa dɔw yɛrɛ bɛ n'i ye dɔw ɲininka dɔw b'a fɔ ko ko ko minisiriya diplome fana de bɛ yen walima perezidanya diplome de bɛ yen n'a sɔrɔ ni o ko bɛ cogo min na ni diplome de bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔ de bolo k'a fɔ ko o de b'a to n'i bɛ kɛ minisiri ye an b'a fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ sariya sira fɛ ni o ko bɛ cogo min na alors sariya sira fɛ diplome foyi tɛ yen min bɛ se k'a fɔ ko n'o tɛ k'i tɛ kɛ minisiri ye o sariya tɛ mali kɔnɔna la n'o sariya foyi tɛ yen min bɛ yen dɔrɔn ko n'i kɛra jamanakuntigi ye ko pouvoir bɛ ko fanga dir'i ma k'i ka minisiriw ta minisiri min ka d'i ye o sariya de fɔra donc n'a ka d'i ye i bɛ taa ɲɔ i bɛ taa lɔgɔcila ta kare kɔnɔ ka na kɛ minisiri ye mɔgɔ si tɛ se k'i ɲininka n'a b'i ka affaire kɛ dɔrɔn a banna donc k'a jira mɔgɔw la k'a fɔ diplôme ko tɛ koba ye quoi k'a fɔ ko fo diplôme de ka k'i bolo diplôme o ma fɔ mali sariya kɔnɔna la i ka kuma in oui i ka kuma in parce que a bɛ an hakili la segin ka na fɔ Ɛɛ an ye mɛnni kɛ ka bɔ an ka maakɔrɔw la ko musa tarawele n'o ye mali perezidan kɔrɔ ye a ka minisiri dɔ tun bɛ yen nɔn ko misa kone misa kone ko a ye baara min kɛ kabi mali kɛra mali ye ko ministre de la santé si ma deli k'a ɲɔgɔn kɛ ka ka a ma deli ka se a ma deli ka kalan a ma sigi banc hɔn a ma sigi banc kan wa ko a ye fɛn min kɛ fana hali réforme min bɛ yen nɔ ni o bɛ kɛ État ka minɛnw na ko ale de o bɛɛ daminɛ o o fɔlɔla ale de la c'est tellement que a ye baara kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ donc e ka kuma in bɛ o kuma sɛbɛntiya k'a fɔ ko hali ni e, diplôme t'i bolo i bɛ se ka kɛ minisiri ye. n'i bɛ kɛ minisiri ye diplôme ko tɛ problème ba ye diplôme ko diplôme ko tɛ koba ye o. mɛ yɔrɔ dɔ ne b'a fɔ mɔgɔ caman ye ni mɔgɔw y'a ye ko diplôme b'a bolo b'i bonya k'i se degré dɔ ma non. mɔgɔ diplôme tɛ mɔgɔ caman bolo mɛ hakilina min b'o la o hakilina ka ɲi ni diplôme tigi ta ye et je vais te dire n'i y'a mɛn k'an ka jamana tora kɔ bi diplôme tigiw de don dɛ maa kalannenw dɔrɔn de don walayi n'i ye maa kalannenw bɔ yen sisan ne yɛrɛ kalannen don bon n'i ye nin fɔ sa a b'a fɔ ko ɲɛngoya don ne b'o fɔ parce que ne yɛrɛ fana kalannen don n terikɛ awɔ maintenant mais pour te dire pour k'a f'i ye dɔrɔn anw mɔgɔ kalannenw de ye jamana in bila retard la sisi wa wayi non a jamana tɛ se ka taa ɲɛfɛ o ayi aw taara dugu jamanabaw la k'u yala ka fɛnw kɛ ka tila ka segin ka na yan voilà n ko tubabuw de bɛ an tɛ tubabu an tɛ tubabu tubabukan de fɔ wa tubabu o tubabukan in dɛ an kɔn an kɔnpilɛkisilen b'o de la ah. donc maintenant an b'an ko sisi wayi wayi an tɛ se ka foyi kɛ de concret n'an tɛ se ka foyi kɛ de concret n'i y'a mɛn bon k'a se kalanbaga bɛ mali la yan kalama kalama kalanbaliya ko bɛ mali la ayi o tɛ yen kalanbaliya ko tɛ mali la mɛ seulement mali kalan kalannenba de bɛ yan mɛ mun b'an jɛ o ye hakilina de ye mɛ tant que n'an ka kalan ma bilasira ni hakilina ɲumanw ye k'a bilasira ni jamana kanu ye kalan tɛna nafa foyi ɲa b'an ka jamana a tɛ bɔ nɔgɔ la donc maa kalannen minnu bɛ mali la u k'a kɛ ala kama u k'u ka intérêt personnel bila kɛrɛfɛ an ka jamana ka intérêt lajɛ ten dɔɔnin sa i kalanna i sera fo master la fo doctorat e kan ka se ka jamana bɔ nɔgɔ la n'i ka dɔnniya ye mais u bɛ préférer k'u pɔsi fa fɔlɔ ka jamanadenw to yen o de problème b'an bolo donc problème bɛ yen dɛ kalanko problème tɛ yen dɛ problème bɛ yen nɔ mentalité ko problème de hakilinako problème de b'an na tant que n'an m'o corriger ça sera de mal en pire hmm? walayi an bɛ an kɔni bɛ yan ten dɔrɔn foyi tɛ bɔ foyi foyi foyi ta tɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ donc f'an ka f'an ka fɛɛrɛ de kɛ o la donc hakilina ɲumanw ka na mɔgɔ ka na vraiment jamana kanu bɛ mɔgɔ minnu na olu ka na quoi voilà an ka mɔgɔ kalannen ko ninnu vraiment franchement c'est pas la peine kabini 90 kabini 92 démocratie fo bi don o don mali bɛ ka régresser mali tɛ ka avancer c'est cela le problème ah. voilà ok an ye faamuyali sɔrɔ la halisa an bɛ a fɔ an lamɛnnikɛlaw ye u ka émission halisa u k'a partager u k'a partager yɛrɛ de koyi mhm. sabu an bɛ k'an profiter eh, karamɔgɔ la karamɔgɔ b'an kɛrɛfɛ yan bi droit sira fɛ mhm. donc an ta ye k'an jija an ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ yaasa an kana bin dingɛ bɛ dingɛ la an kana bin a kɔnɔ bilen donc an bɛ na n'i ye an ka jaabi filanan na an ka ɲininkali filanan na sake ɔ o ɲininkali filanan an y'a ye k'a fɔ mali kɔnɔ yan nɔ nka minisiri dɔ bɛ yen ko a ka a ka kuma senfɛ ɔ a ka disuru kalanni senfɛ ɔ ko a ye tubabukan kolon dɔ fɔ ko tubabukan in cɛ ma ɲa kosɛbɛ ɔ jamana dun minisiri de don ministre de la république don yala o tubabukan in fɔlen yɔrɔ an dun ye kalan kɛ tubabukan de la n'o ye faransikan ye ɔ dɔw fɔcogo ma ɲa o bɛ se ka kɛ ja ye anw ɲɛkɔrɔ don nataw la i n'a fɔ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko jaa ko mali yɛrɛ minisiri hmm. hali tubabukan ɲuman o tɛ se o la hmm. a bɛ se ka kɛ maloyala ko ye anw ma wa wala hmm. a kuma sugu bɛ se ka barika bonya anw ma kɔnɔna la mali kɔnɔ ni mali kɔkan wa e ɲɛ bɛ a la cogo di walima ni sariya dɔ bɛ yen fana ni sariya min bɛ se ka kuma a kan fana n'i bɛ se k'o fana fɔ an ɲɛna nka non sariya foyi t'o kan sariya foyi tɛ kuma o kan donc komi i y'a f'i ka kuma kɔnɔna la tubabukan fɔli tɛ koba ye quoi franchement ni ne mɔgɔ ye euh, o hinɛ bɛ ne minɛ u bɛ taa muso fɛngɛ ka muso critiquer bɔlɔlɔw sanfɛ manamana ko la hmm. mɛ muso in kalannen don dɛ muso in kalannen don mɛ tubabukan fɔ tubabukan fɔ ye kan dɔrɔn de ye o an tɛ tubabukan ba fɔ la wayi wayi sisi de gros mots an t'o kɔ o hmm. tubabukan ba fɔ an sɛgɛnn'o la ten sa n'i ye maa kalannen i b'a dɔn wa maa kalannen hmm. non maa kalannen tɛ tubabukan fɔla ye o eh. walayi maa kalan eh, mɛ ne ko n ka professeur dɔ b'a fɔ n b'a fɔ tubabukan na n bɛ tila k'a fɔ bamanankan na. Qu'un intellectuel n'est pas celui qui est parti à l'école.

ko mɛ ko ko mɔgɔ kalannen ye mɔgɔ ye ko mɔgɔ min a ka dɔnniya o b'a to problème bɛ jamana kɔnɔ sigida la a bɛ se k'o problème régler n'a ka dɔnniya ye k'o de ye maa kalannen ye ko bon ko maa kalannen ko tɛ tubabukan fɔla ye parce que ni tubabukan fɔla tun don tubabukɛ bɛ yen ale tun tɛ taa ekɔli la mɛ les français partent à l'école tubabuw tɛ taa ekɔli la est-ce que olu bɛ taa ka tubabukan kalan olu olu ma wolo tubabukan na
O kɔni tubabukan tɛ koba ye u kɔni bolo dɛ n'o tɛ ekɔli la o ou bien aa karamɔgɔ i y'a dabali ban bi dɛ mais o de don a kɛra dabalibanko ye dɛ mais o de tiɲɛ de don tubabukan tɛ c'est à dire k'a fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn u ka denni u ka muso to yen a ka lafiya quoi u ka muso to yen a ka fiɲɛ sama ni ne yɛrɛ kɛra muso ye n tɛ tubabukan yɛrɛ fɔ bilen ne ka jamana in ta de ye est ce que ne diyagoyalen don ka tubabukan fɔ hali n'a sɔrɔ officiel don an bɛ se k'a yɛlɛma bi k'a fɔ ko ayi ko tubabukan yɛrɛ tɛ fɔ an fɛ yan aw bɛɛ bɛ ka kule k'an ka k'an ka fɔ k'an ka bɔ faransi bolo mais an bɛ se ka bɔ faransi bolo nin kan kan complexe b'an na k'an tɛ se k'an ka kan fɔ Ah, mɛ ni tubabukan don eh, u tɛ se tubabukan na ne yɛrɛ ye o non non non mɛ ne t'a fɔ kuma bɛɛ o ah. ne ne ni terikɛw ye i b'a fɔ k'an na kelen dan tɛ tubabukan mɛn ah. ah non ne tɛ tubabukan fɔ ne bɛ tubabukan fɔ yɔrɔ min na olu yɔrɔ wolomalen don komi an diyagoyalen don an ka tubabukan de fɔ sinon ni ne kɛra jamana kuntigi don o don n b'a supprimer n bɛ taa anglais fan fɛ faransɛ nege foyi tɛ ne la an kana sa aw ka jamana yɛrɛ kan hmm? an bɛ retard fɛn fɛn la faransi de don n y'a fɔ a ye donc ko Rwanda Rwanda perezidan olu tun bɛ faransɛ de fɔ mhm. mɛ a ko ko faransɛ faransi yɛrɛ kunkolo man d'ale ye a y'a senbɔ faransi na pewu hali ni kuma fɔra tubabukan na a b'a mɛn dɛ a bɛ kuma anglais de la u b'a u b'a traduit faransɛ la mɛ bi Rwanda bɛ cogo di a t'an bɛɛ ɲɛ k'i to faransi bolo i tɛ kɛ foyi ye k'an to k'an to faransi bolo an tɛ kɛ foyi ye n b'o de fɔ a ye maliyɛnw

Je vous jure, ne ko ne b'a ɲɛdɔn ne je parle de en connaissance de cause ah, tɛ tɛmɛ o kan voyez un peu donc k'a jira k'a fɔ tubabukanfɔ in tɛ quoi unhun tubabukanfɔ in tɛ c'est à dire hakilinanko don quoi il faut que an ka avancer an ka nin ko ninnu bila an ka mago tɛ nin na mɔgɔ juger n'a ka baara ye bani kana mɔgɔ juger tubabukan ye tubabukan ye mun ye kan min bɛ se ka fɔ tubabukan na a b'a fɔ bamanankan na a ma ɲɛ bɛɛ bɛɛ ma tigɛra fɔ a ko wa est ce que a sigisigira ayi ah parce que tubabukan fana filɛ nin ye ni mɔgɔ b'i ɲɛ parce que problème wɛrɛ tun b'ale bolo problème wɛrɛ tun b'a da la k'a kɔnɔma kun don des trucs comme ça o kumaw wulila bon complexe ni fɛnw b'a la i m'a ye wa donc olu bɛɛ b'a ko ninnu kɔnɔna la quoi donc maintenant pour dire que tubabukan fɔ pour moi ce n'est pas important i ka nin yɔrɔ n bɛ nin sɔn jila ni eh, dɔ ka kuma ye awɔ eh, minisiri musoman in yɛrɛ mhm, a kɛrɛfɛmɔgɔ jɔnjɔn dɔ y'a fɔ ne ye Awɔ. i ye min fɔ tan awɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la Mm. nin ko ninnu yɛrɛ kelen don k'a dépasser ouais. tellement que an ka mɔgɔw kelen don ka nin ko kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ah. ka ka a kɛ cogo min na a kelen don k'a dépasser donc e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ a yɛrɛ ye sisan muso ya mm.
ministre muso taa n'i ka baara ye ne b'i kɔ dɛ an bi maliyɛn bɛɛ b'i kɔ minnu bɛ o waati la olu yɛrɛ t'i ɲɛ ni dɔnniya ye walayi dɔnniya min b'i la o t'u la mais hmm? kan fɔ in tɛ koba ye o ah, ah. dɔnniya min b'i la o t'u la ale bɛ ka tubabukan tubabukan min fɔ dɛ na ani e ni olu taara tubabukan na i b'u ɲɛ mais i b'a dɔn tubabukan in mɛnni ye ko dɔ ye mais k'a fɔ jama fana la o fana koba ye o mɔgɔ caman bɛ tubabukan fɔ ŋanaŋanaŋana mais n'i y'u bila hali mɔgɔ tan na u tɛ se k'a fɔ hmm. o fana art dɔ de ye en part entière voilà o ye art dɔ de ye ne ye muso in ka video kɔrɔ dɔw ye o video kɔrɔ ninnu na ne b'a ye a bɛ kuma tubabukan na u bɛ interview k'a kun tubabukan na cogo min na a b'a jaabi hmm. eh, k'a to lafiya la cogo min na nka nin discours don o ma kɛ o ma kɛ parce que jama de bɛ yen parce que hali livre tɛ k'a bolo a don non o ye livre jumɛn parce que a kalannen de don c'est à dire complexe c'est à dire que o fɛn ninnu o tracw bɛ yen quoi stress bɛ yen surtout a kɔnɔmaya b'a la bon en même temps jama bɛɛ ɲɛ wagalen don mɔgɔ a critiquera ko kɔnɔma don ko kalo duuru wa je ne sais quoi ne comme si muso kɔnɔma tɛ mɔgɔ ye quoi mɔgɔ ka sabali sa an ye nin ye comme faransi de ka d'aw ye faransi minisiri joli tɛmɛna min kɔnɔma don a bɛ minisiri duuru bɔ dɔw yɛrɛ jiginna k'u to k'u to minisiriya la mɔgɔ ye kuma fɔ wa a ye faransi kelen kelen faransi faransi kelen kelen
o kɛra faransi dans l'histoire de la France o kɛra wa minisiri min ta ye minisiri duuru bɔ dɔw yɛrɛ jiginna k'u to minisiriya la comme faransi de ka di u ye an bɛ exemple ta faransi yɛrɛ kan ah, donc o ma kɔn yɔrɔ min na a bɛna an ka an ka muso muso fɛn an ka minisiri muso fɛnkɛ ten comme comme si mɔgɔ muso kɔnɔma de muso kɔnɔma tɛ mɔgɔ ye ou bien a man ka kɔnɔ ta o ye hadamaden de tɛ voilà mɔgɔ ka sabali filɛ a bɛ ka f'a ma ko madamu Wadidié dɔ muso don mɔgɔ muso dɔ don furumuso dɔ don e fana a kɔnɔ ta dɔrɔn e fana muso bɛ se ka kɔnɔ ta ten n'a fɔra ko ni muso ye kɔnɔ ta k'i man ka faso baara kɛ o sɛbɛnnen don texte jumɛn kɔnɔ n'a sɔrɔ a sɛbɛnnen don texte dɔ de kɔnɔ e bɛ baara kɛ ni sariya de ye n'o tɛ sariya kisɛ dɔ de ko ko ni kɔnɔma don k'i tɛ se ka kɛ minisiri ye problème t'a la an b'a fɔ ko vraiment a man ka kɛ minisiri ye mais u k'a fɔ ne ɲɛna ko sariya dɔ bɛ yen nɔ k'a fɔ ko ni kɔnɔma don k'i tɛ kɛ minisiri ye u k'a fɔ n ye a tɛ yen eh, o sariya tɛ yen o sariya tɛ yen mali kɔnɔ mali bɛɛ ne de fɔ ni min ko dɛ n ka nimoro ta u ka n wele k'a fɔ n ye a tɛ yen ah. ne sariya ne y'a kalan de k'a ɲɛdɔn a tɛ yen a tɛ tɛmɛ o kan donc mais nɔgɔ farana quoi awɔ voilà u ka to muso ka baara kɛ hmm. n'a ye min kɛ a ka baara kɔnɔna la n'o ma ɲɛ i b'a critiquer n'o ye mais tubabukan fɔ yen walayi ne kɛra muso n tɛ kuma n tɛ kuma tubabukan yɛrɛ la bilen bilahi ni ne kɛra muso n tɛ kuma tubabukan yɛrɛ la bilen bamanankan n'a y'i diya a lamɛn n'a y'i diya a to yen awɔ ne fakan de don c'est cela i y'an dabali ban bi dɛ a n'o de don o don o de don e yɛrɛ minisiri ko mun fɔ faransi yɛrɛ o de dabali ban kosɛbɛ e mais c'est vérifiable mɔgɔ bɛ se k'a vérifier a bɛ minisiri duuru bɔ muso min kɔnɔma kun don k'u to minisiriya la dɔw yɛrɛ jiginna k'a to a la minisiriya la k'a ma baara bila a bɛ ka baara bila mɛ bila olu y'a olu y'a faamu an de m'a faamu demokarasi an bɛ kɔfɛ kojugu an m'a faamu an y'a kɛ fa nɛni ba nɛni dɔw ɲɔgɔn dɔgɔyama ye tɔw tilala olu y'a don an kɔrɔ dɛ mais olu ee olu taara ɲɛfɛ anw de bɛ kɔli sa mais tant que k'an to nin na k'an to nin faransi copier la alors que olu yɛrɛ tɛ k'a bila minɛn kɔnɔ an bɛ k'a bila o kɔnɔ walayi an tɛ bɔ nɔgɔ la fadenw bɛɛ bɛ taa k'an to yen walayi mali mali ka keleya sa an ka keleya an ka avancer man ɲi e n'i ka mɔgɔ critiquer i ka critiquer fɛnw malo da gɛlɛlen don kinɔfɛnw da gɛlɛlen don sécurité tɛ yen an t'olu kumaw kɛ wa tubabukan ye mun ye Ça, c'est vraiment c'est pitoyable, quoi. C'est regrettable dans un état de droit. Qu'on pense jusque-là à, ce genre de truc. Ça, c'est vraiment pitoyable. Walayi. Pitoyable don quoi franchement. ok eh, karamɔgɔ an ye nin an ye nin fana mɛn. awɔ. Eh, tiɲɛ yɛrɛ la an yɛrɛ y'a faamu k'a fɔ ko ja sariya tɛ muso kɔnɔma kana kɛ minisiri. non non sariya foyi tɛ yen. alors n y'o de f'i ye kuma kɔnɔna la ko tout ce qui n'est pas interdit est autorisé ko sariya ma fɛn fɛn kɔn k'o yamaruyalen don. A sariya m'a kɔn donc a bɛ se ka kɛ a la kalo kɔnɔntɔn a bɛ se kɛ a bɛ se ka kɛ minisiri ye a bɛ jigin k'a to a la yen donc ko sariya ko ko sariya ko don tant que ni sariya ma sɔrɔ kɔni ko bɛɛ ka ɲi walayi ko bɛɛ ka ɲi an bɛ bɛɛ ladɔnniya k'a fɔ halisa an bɛ Ika télé lamɛnli la u k'a partager a ye a partager émission in partagerli a b'an bɛɛ nafa wa an bɛɛ b'a ye k'a fɔ fana tagalen ɲɛfɛ an ka faamuyali a bɛna wara kosɛbɛ nin ko in na et surtout bɔlɔlɔ ko in sanfɛla la karamɔgɔ an bɛ segin ka na don eh, an ka eh, kuma dakuru ɲɛbakuru mhm. o sabanan kɔnɔ mhm. donc eh, an yɛrɛ ɲɛ b'a la gɛlɛya bɛ dugu kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ mhm. o gɛlɛya n'an ye gɛlɛya in ta k'a lajɛ an tɛ se ka gɛlɛya fɔ k'a sɔrɔ an ma transition mɔgɔw fɔ Eh, sinon ni kuma nɔgɔyara n b'a fɔ ko bagabagali ɲɛsinnen bɛ transition mɔgɔw yɛrɛ ma mhm. k'o bagabagali eh, k'o sababu bɔ mun na mhm. eh, an filɛ wagati min na fɛnw bɛɛ da ka gɛlɛn yɔrɔ ni sumanw yɛrɛ misaliya la ni sumanw da gɛlɛyara adamadenw bɛɛ mako bɛ jɔ fɛn fɔlɔfɔlɔ minnu na ni olu da gɛlɛyara a ka ca a la fɛ a bɛ na ni kasaraw ye don nataw la sabu a bɛ se ka mɔgɔw la jama bɛ se ka jɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ fɔ ko soulèvement populaire u bɛ se ka bɔ a kɔnɔna la e bɛ mun de fɔ transition mɔgɔw ye nin yɔrɔ la alors euh, ne bɛ min fɔ dɔrɔn mhm. franchement u ka segin u ka euh, an ka dunkafa sabati ne y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔna la don ko n ko jamana yɛrɛ sigikan ye sigikan fila de ye kɛnɛya ka saba eh, lakana ka sabati ani dun ka fa ka sabati ni o fila sabatira jamana o jamana kɔnɔ jamana kɔnɔ o bɛ sɔrɔ jamana o bɛ kɛ jamana yiriwalen ye walayi hali coup d'état ninnu ni fɛn ninnu an bɛ fɛn fɛn ye parce que lakana de ma sabati an bɛ coup d'état ni gɛlɛya fɛn fɛn ye hmm. parce que dun ka fa de tɛ kɔngɔ mɔgɔ kɔngɔtɔ e bɛ fɛn ye wa donc hmm. vraiment ninnu ka baara fɔlɔ kan ka kɛ ninnu de ye quoi ka lakana sabati ani ka dun ka fa parce que les denrées de première nécessité hmm. telles que l'huile viande sogo ninnu ni eh, eh, tulu ani eh, malo hein donc olu de da kan ka nɔgɔya ayi a moyen b'an ye parce que an b'a produit de an b'a sɛnɛ de Donc ne tɛ se k'a faamuya cogo min na comment on appelle sogo sogo da ka gɛlɛn anw fɛ yan ka tɛmɛ sɛnɛgali kan i b'a dɔn sɛnɛgali sogo kilo ye joli ye kɛmɛ saba ni bi naani an de bɛ sogo di sɛnɛgali ka sɔrɔ an de bɛ sogo di sɛnɛgali ma tu vois le paradoxe i yɛrɛ ɲɛ bɛ paradoxe la an de bɛ bɔ ni misi ye ka taa misi feere sɛnɛgalɛw ma mais misi sogo kilo olu fɛ yen kɛmɛ saba ani bi naani anw fɛ i b'a dɔn joli don hmm. kɛmɛ duuru ani bi wɔɔrɔ hmm? bamakɔ yan ah. e b'o faamu cogo di e autorité mɔgɔw u ɲɛ b'o la u tɛ ka kuma hmm, mais u ka sabali quoi u ka vraiment u ka fɛɛrɛ kɛ dun ka fa u ka sabati u ka fɛn da dɔgɔya bɛɛ ka se ka dɔ dɔ sɔrɔ ka dun o de o de b'u bɔ parce que n'o ma kɛ ni mɔgɔ ma eh, fa dun ka fa ma sabati mɔgɔ bɛ wuli u kama dɛ parce que olu de nana k'u bɛ se n'i nana k'i bɛ se k'i bɛ dun ka fa sabati k'i bɛ gɛlɛya min na k'i b'o gɛn ka eh, lakanabaliya min k'i b'o gɛn ka bɔ yen n'i ma se k'o kɛ aa mɔgɔ fana wuli i kama dɛ o kɔrɔ k'e nana e nakun tɛ jamana ko ye e nakun ye ko wɛrɛ ye donc mɔgɔ wuli k'i fana lataga parce que e ko ko tɔw tɛ se e y'olu lataga i nana i ma se ka fɛn yɛlɛma u ko ko Boua tɛ se ko Boua ko Boua ka taa Boua tagara u nana est-ce que dɔ bɔra malo sɔngɔ la dɔ bɔra sogo sɔngɔ la dɔ bɔra tulu sɔngɔ la buru dun est-ce que dɔ bɔra fɛn sɔngɔ la dɔ bɔra lakana lakanabaliya la wa foyi c'est de mal en pire ça va de mal en pire donc u ka sabali u ka u k'u hakili to nin na kosɛbɛ quoi u k'u hakili to nin na c'est vrai u ka u ye train de vie nɔgɔya u ka fɛnw fɛnkɛ mais mm. u ka essayer halisa dun ka fa ye u k'o sabati bani mun kɔni b'o de f'u ye o welekan de bɛ n bolo k'a las'u ma awɔ non karamɔgɔ kuma ɲɛna kosɛbɛ halisa an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka émission u k'a partager mhm. a y'a partager an bɛ baara min na fasojɔ baara de don sabula kuma min bɛ ka fɔ maa kelen niyɔrɔ kuma tɛ ni maa kelen ta don bɛɛ bɛ to i ka so kɔnɔ k'a fɔ i ka so ye ɔhɔn an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'a partager yaasa an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu karamɔgɔ an bɛna se i ma tuguni n'i ye an filɛ wagati min na nin bɛɛ kɔni b'a dɔn jamanakɔnɔdenw kɔni an sɛgɛnnen bi an sɛgɛnnen don ni ni furancɛ kalo in na kɔni o furancɛ fanga sa kɛ ɔhɔn an sɛgɛnnen don an bɛ ka minɛ k'an bisi i b'a fɔ an tulu de bɛ ka bɔ ɔhɔn mɔgɔw wasira wasijiw jara ka sɔrɔ tulu ye sisan sisan ɔhɔn donc maintenant e bɛ se ka mun de fɔ ninnu ka furancɛla fanga mɔgɔw u bɛ se ka lafiya min lase an ma voilà donc komi n y'a fɔ sisan ee u ka franchement komi furancɛ fanga don mm. parce que ne y'a ye k'a fɔ hali e, ministre kura gouvernement kura sigilen mm -hmm. n y'a ye k'a fɔ Choguel a ye tile dama dama kɛ i boliboli la ko premier ministre ka t'olu voir mm -hmm. ne yɛrɛ bolo nin si kun tɛ Choguel franchement kalo kalo kɔnɔntɔn de b'e bolo hmm. e bɛ kalo kelen kɛ yala yala la fɔlɔ e tɛ ka baara yɛrɛ kɛ fɔlɔ ah, e wɔrɔ ko taaliko t'ale yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ dɛ ale fɛ ka to yan sinon kalo kɔnɔntɔn e bɛ yala yala la comme si i bɛ yan san duuru sabali sabali Choguel i y'an ka question dɔ yɛrɛ anticiper awɔ parce que an yɛrɛ tun da bɛna to o yɔrɔ la eh, sabu an ɲɛ b'a la premier ministre a bɛ yala yala la a bɛ taa eh, dugutigiw fɛ yen a bɛ taa alimamiw fɛ yen a bɛ taa fɛnw fɛ yen ne kɔni b'a dɔn kɔni n'i ma taa min di alimami ma kɔni alimami tɛ se k'o d'i ma mais an tun bɛ fɛ k'i da don a bɛɛ la ɲɔgɔn fɛ i k'a fɔ an ɲɛna voilà parce que en réalité o wagati tɛ o wagati tɛ sisan ye quoi mhm. e bɔra o wagati tun ye min ye Choguel n b'a f'i ye n'i tulo bɛ n na o tun ye yanni ka nommé parce que a fɔra kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛna duguma k'a la ko Choguel k'i de bɛna nommé ka kɛ premier ministre ye uh-huh. yanni ka nommé i tun bɛ boli boli ka taa conseil ta ka t'i ɲɔngiri n'a ka di i bɛ si u fɛ yen i bɛ t'u lamɛn ni ladilikan minnu b'u bolo olu n'olu lad'i ma ye uh-huh. mais e y'o kɛ i k'i sigi ka k'i da i ka so kɔnɔ Ɔhɔn. ka lafiya Ɔhɔn. fo i nomelen tuma min na i kan ka baara kɛ wagati min na Ɔhɔn. i b'o baara to yen i bɛ taa eh, eh, premier ministre voir i bɛ taa dugutigiw voir i bɛ taa dɔɔni dɔɔni d'olu ma o bɛɛ tɛ eh, eh, eh, eh, man- eh, eh, jelimandiya ɲinitɔ tɛ wa Ah, kosɛbɛ kosɛbɛ a ma se jelimandiya ɲini ma o, n'i bɛ se maa bɛ k'i fɛ o jelimandiya fura ye fɔlɔfɔlɔ i b'o dɔn wa Ɔhɔn. se i ka baara la han walayi N'i ser'i ka baara la jelimandiya fɔlɔ fɔlɔ fura fɔlɔ fɔlɔ dɔ ye se i bɛ min i bɛ min kɛ dɛ o dɔn i ka se o la hali n'i bɛ dɔn de kɛ dɔn in kɛ ka ɲɛ i ka se o la Oumou Sangaré jelima ka di ko wɛrɛ tɛ a bɛ se de n'a kumana hali n'i tɛ hali n'i tɛ dɔnkili lamɛn i bɛ Oumou Sangaré lamɛn Salif Keita i b'a lamɛn n b'o fɔ maintenant n'i bɛ ko k'o la yanni ka taa dugutigi fo baara kɛ ba n'i ye baara kɛ n'o yera c'est-à-dire il y a des actions concrètes maa bɛ k'i fɛ o maa bɛ k'i fɛ o mais e tɛ se ka taa jelimandiya ɲini e ma baara kɛ fɔlɔ on va te on t'évalue pas on t'évalue pas par rapport à ce que à tes visites là non on s'en fout de tes visites ce qu'on veut c'est des actions concrètes an mago b'i ka kɛwale de la a ye ale ye kalo kelen kɛ yala la fɔlɔ vraiment eh, baara yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ ne yɛrɛ bɛ ka n yɛrɛ ɲininka est ce que tagaliko b'ale yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ parce que a mɛnna quoi an dun bɛ fɛ ka taa de kalo kɔnɔntɔn de b'ale bolo n'i ye kalo kelen kɛ yala yala la e bɛ se ka mun kɛ bilen e dun ko ko n tɔw tɛ se i nana an dun kɔni kalo kelen bɛna se an tɛ ka foyi ye fɔlɔ dɛ donc a ka jilaja a ka taa fɛ halisa voilà karamɔgɔ an ye kuma faamu voilà k'a ɲini u fana fɛ vraiment u ka maliyɛndenw u k'u lamɛn u ka maliyɛndenw lamɛn u ka lakana in dɛ u k'o sabati u ka dunkafa sabati u ka kiiritigɛko ɲuman u k'o sabati parce que ni kiiri ma tigɛ a tigɛko ɲuman a ɲɛ tan ni fila ma an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ wala an tɛ bɔ a kɔnɔna la bon sariya bɛ yen sariyaw b'an bolo ne ye sariya fɔ sisan cybercriminalité kan n ye sariya fana f'i ye code pénal kan etc maintenant olu si tɛ se ka basi bila ba la tant que ni kiiritigɛlaw n'olu m'u jɔ u jɔyɔrɔ la parce que il faut le dire en français u b'a fɔ ko les lois sont faites pour être violées ko sariyakisɛ ninnu bɛ ta de pour que mɔgɔw k'u sɔsɔ n'u sɔsɔra il faut que kiiritigɛlaw fana ka u kiiri k'u ɲ mais bi mɔgɔ bɛ eh, sariya sɔsɔ cogo min ka d'u ye b'u da kilimu kɔrɔ foyi parce que la justice malienne est corrompue yuruguyurugu kɛlen don k'a faga de ni tile fila in tɛ an kɔni y'a ye k'a fɔ tile fila in na kɔsani na donc procureur ninnu fɛ u b'a commencer ka mɔgɔw nɔ minɛ u tɛ ka mɔgɔ bɔ mɔgɔ la sinon problème b'an fɛ o ye justice problème de ye ni justice kɔni sigira sen kelen kan k'a fɔ ko ayi ko dun dunko juguya ka kɛlɛ k'a fɔ ko vraiment ko n'i ye kojugu kɛ i ka ɲangi a ɲɛ tan ni fila ma walahi gɛlɛya caman bɛ yen nɔ a bɛ bɔ a kɔnɔna la parce que mɔgɔ bɛ siran mɔgɔ bɛ siran k'ale ka wari suɲɛ mais bɛ wari suɲɛ bi jamana kɔnɔna la e bɛ ni miliyɔn ni miliyɔn kɛmɛ fila suɲɛ i bɛ taa miliyɔn tan di juge ma o y'a bannen ye o kuma bɛ da ye hali n'a ser'a ma a b'a fɔ ko ee donc ce dossier est vide et puis et puis c'est tout n'o kɛra est ce que suɲɛni bɛ dabila wa a tɛ se ka dabila dɛ donc maintenant u k'u hakili to olu fɛn dama dama na lakana dunkafa ani kiiritigɛko ɲuman u nakun yɛrɛ fana ye min ye autorité de la transition parce que u nakun ye vote euh, élection ye u ka élection n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna la la fois dernière u ka élection ɲuman organiser an mago b'o fana la u ka fanga di civil ma u ka fanga di civil ma maliyɛn ka choix kɔni u ka u ka d'o ma u ka fanga d'o ma u ka taa u ka taa u ka taa an ka lakana sabati u ka taa an ka lakana sabati même au camp au coin au coin reculé du Mali nord ni centre ni fɛnw na parce que lakana tɛ yen u ka taa lakana sabati ka ɲɛ parce que u ka baara d'o ye voilà ne tun bɛ fɛ k'o de o de f'u ye. awɔ an ye dɔɔni faamu kuma la kosɛbɛ kosɛbɛ. awɔ. Eh, sabu kuma mana fɔ. Mhm. hali n'i ye eh, dakuruɲɛ kelen ɲuman sɔrɔ. Mhm. o bɛ somɔgɔ sama bɔ. c'est cela.
ahan bon ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka eh, komi an ye crime ɲininkali k'e la. Mhm. i y'o fɔ an ye an y'o faamu. ka cybercriminalité ɲininkali kɛ. bon nin fɛn fila in et surtout cybercriminalité o de kɛlen don tiɲɛniba ye an yɛrɛ bolo bi tiɲɛni min fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ et surtout funankɛnin kunda kosɛbɛ a bɛ ka kɛ tiɲɛni ye o de la kosɛbɛ kosɛbɛ sabu n'i y'a jateminɛ fɛngɛ a mɔgɔ cybercriminalité kɛra ka mɔgɔ o mɔgɔ juger mɔgɔ o mɔgɔ jugement bɔra a kɔnɔna la a si ma kɛ mɔgɔ ye min san bɛ daminɛ san bi duuru ni kɔ la ka taa donc hali à chaque fois a bɛ an sifinnakaw de kan Donc e bɛ se ka mun de fɔ sifinnakaw ye sisan alors ne bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn mɔgɔw ka se ka u ka sariya ɲini u ka sariya dɔn u ka ɲini ka sariya ɲini u ka sariya dɔn yanni u ka kuma parce que fɛn in ale ye danfara ni crime danfara ye parce que crime na i bɛ mɔgɔ faga directement a bɛ fɔ ko crime mais cybercriminalité la i tɛ mɔgɔ faga nka i bɛ mɔgɔ ka dignité bafouer i kuma fɔcogo neni sira fɛ dɔgɔyama sira fɛ donc u ka sabali parce que mɔgɔ a ma fɔ ko i tɛ kuma parce que la liberté d'expression est garantie par la constitution du Mali c'est-à-dire que min ka di i da i b'o fɔ mais fɛn bɛɛ tɛ fɔta ye dɛ o sariya kelen ma fɔ ko min ka di i ye k'i b'o fɔ ko mais ko e ka o fɔlen ko fɛnɛ dan bɛ sigi o la n'i taara dan sigi mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ ka hakɛ la parce que bɛɛ n'i ka hakɛ don au même moment e ka min ka di e da i b'o fɔ o mɛ mun ma mɔgɔ dɔw fana bɛ yen nɔ dɔnku olu ka di tɛ yen e man ka dan sigi o fana la pazmuso dɔn nin nɛgɛsan ni e ko ko karisa ma ko karisa minisiriri k'a ka bara ma ɲɛ k'a ka bila ko sɛnɛ ne kati i ka k'o fɔ kɛ mɛ minisiriri kɔnɔma don aaa a cɛ yɛrɛ de ta a kamalen den de don o ti sira la dɛ donc maintenant e ka e ka liberté d'expression e y'o dan sago i taara fɔ muso ka vie privée la donc maintenant muso in ka fana bɛ se ka plainte don e kama hmm. pour violation de vie privée de sa liberté de vie privée sariya de bɛ nin fɔ donc k'a fɔ ko ayi ko min ka di i da k'i b'a bɛɛ fɔ o de y'a to kuma an y'a nin wagati na Ras Bath ni fɛn u minɛna mhm. parce que kuma bɛɛ tɛ fɔ mhm. kuma o kuma kun bɛ na ni ka mɔgɔ funteni ka bila jamana la o ye hali n'a sɔrɔ o tiɲɛ don i b'o tiɲɛ to yen tiɲɛ bɛɛ tɛ fɔ donc mɔgɔw k'o de faamuya vraiment i bɛ critiquer kɛ mais i ka i ka essayer i ka i ka essayer ka i ka a doser dɔɔni quoi i ka se i ka kuma fɔta la i ka se i nɛn na parce que n'i y'a kɛ k'a fɔ ko foyi t'a la fɛn b'a la dɛ sariya bɛ yen i bɛ ɲangi donc n b'o de f'u ɲɛna vraiment denmisɛnninw de don parce que olu yɛrɛ bolo non diɲɛlatigɛ évoluera il faut évoluer ko sariya tɛ yen si tout est réglementé donc u ka se ka sariya bato ni sariya batora donc gɛlɛya caman bɛ an tɛ don o kɔnɔna la n b'o conseil de d'u ma an bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko an ni professeur Salifu Sako de bɛ ɲɔgɔn bolo Salifu Sako an ɲɛ b'a la i bɛ ka kuma minnu fɔ an ye sariya kan an bɛna e bɔ Sakoya la n b'i kɛ Keyita parce que nin ye Keyitalakaw ka baara de ye o ni Konatɛlakaw non mais non mais n'o fɔ n ko n'i y'a ye n bɛ dingɛ dingɛ kɔnɔ n ko maninkaw don maninkaw de y'an bila nin dingɛ kɔnɔna la n maninka de y'a da tigɛ a ye sabali maninka y'a da tigɛ mais maninka y'an bila dingɛ kɔnɔna la a bɛ maninka wɛrɛ ta o bɛna an bɔ dingɛ in kɔnɔna la donc an bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko nin an ye i ka télé sanfɛ bon i ka télé ale kɔni bɔlɔlɔ sanfɛ sabu maa dɔw bɛ to ka ɲininkali kɛ k'a bɛ k'a bɛ sɔrɔ ni ni numéro combien hmm. Mali télé le sanfɛ ou bien hmm. eh, a tɔgɔ di Mali vision sanfɛ a ye hakɛ to Mali vision wala Canal Plus sanfɛ hmm. an b'a fɔ u ye k'a fɔ k'a bɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ de sanfɛ ɔhɔn donc ni kɔni an ka professeur ba y'an bolo ale droit ale b'o de cours di eh, kalansoba la sanfɛ n'o ye université donc an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko eh, kuma kɔni bɛ ka s'a kuncɛyɔrɔ la professeur ɔ wele laban jumɛn bɛ e bolo k'o lase an sifinnakaw ma nin bɔlɔlɔ ko in na mhm. pour que an ka kuma ɲɔngiri yan alors welewelekan min bɛ n bolo mhm. o ye halisa an ka essayer an k'a faamuya mhm. an ka essayer an ka bɔlɔlɔ ko in an k'a faamuya eh, ne sariya kisɛ minnu fɔ sisan vraiment u k'a ɲini u k'a kalan ah, ma ma ma sariya kisɛ d'u ma u ka taa net kan dɔrɔn k'a sɛbɛn ko la loi numéro 2019 056 du 5 décembre 2019 n'u y'o don dɔrɔn c'est une loi sariyakisɛ de don n'u y'o don dɔrɔn u b'a bɛɛ ye cybercriminalité ye mun don est ce que mun ni mun ɲanginen ɲangi ɲanginen don a cybercriminalité kɔnɔ mun kan ka fɔ mun man ka fɔ n'i ye nin fɔ i bɛ ɲangi i bɛ ɲangi je vais dire kaso min ye i bɛ ɲangi ni warisara min ye u bɛɛ b'o kɔnɔna la donc u ka essayer u ka ɲini k'o kalan yanni u ka kuma n'u y'o kalan k'o dɔn donc fili caman bɛ yen nɔ o t'u sɔrɔ parce que n'i b'i ka sariya dɔn i tɛ siran foyi ɲɛ o de to an ka professeur ba dɔ bɛ yen nɔ a ye ne kalan a ko ne ma don dɔ ko Sako qu'ils aillent en enfer les gens qui ont appris le droit qui connaissent pas leur droit k'u ka taa jahanama kɔnɔ maa minnu ye sariya kalan n'u t'u sariya n'u t'u n'u t'u ka n'u t'u ka sariya dɔn wa hakɛ dɔn awɔ parce que e tɛ se ka kɛ sariya dɔnbaga ye e k'i makun o man ɲi n'i kɛra sariya dɔnbaga ye sariya n'i makun sariya violation kan donc c'est comme si e ka kalan ma nafa foyi ɲɛ i ye hali kun ka kɛ maçon ye o tun b'i minɛ o bɛ ka kɛ fɛn wɛrɛ ye mais e tɛ se ka kɛ sariya dɔnbaga ye ko sariya ko mana kɛ k'i makun Gandhi b'o de fɔ ko ce qui me fait peur ce n'est pas euh, euh, la méchanceté des méchants mais plutôt l'indifférent des bons ee i t'o fɔ an ɲɛna o kɔrɔ ye mɛ- bamanankan na Ɔhɔn, ko min b'ale siran ɔhɔn. k'o tɛ kojugukɛla ka kojugukɛ ye ee ko mais ko ɲumankɛla ka makun k'o de b'ale siran ee awɔ aa, nin ye kuma donc belebele ye dɛ ɲumankɛla e man k'i makun n'i kɛra mɔgɔ ɲuman ye n'i ye fɛn dɔ ye k'o bɛ ka dan siri mɔgɔ hakɛ dɔ la Unhun, kana i makun a kan a dénoncer i se ye min ye o ye dénonciation kɛ unhun. bɛɛ ni bɛɛ ni bɛɛ n'i danyɔrɔ don mais ni e y'i makun a n'a y'i sɔrɔ don min na dɔ fana b'a makun dɛ n'i ye duga ye mɔgɔ su kan kana fɔ ko bɔ mɔgɔ su kan i b'a fɔ bɔ an su kan c'est cela qu'il s'agit donc an ka jɛ an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan an ka transition dɛmɛ an ka dugawu k'u ye yarabi u ye fɛn min daminɛ ala k'a kuncɛ hɛrɛ la ala ka to ala ka jamana kanu ala ka dusu don u kɔnɔ n'a dusu b'u kɔnɔ ala ka dɔ fara a kan n'a dusu yɛrɛ t'u kɔnɔ ala ka dusu don u kɔnɔna la ala k'a lakana ala ka basigi an ka jamana kɔnɔna la ala ka dunkafa o min y'an ka laɲini ala k'o sabati ala ka kiri tigɛ ko ɲuman ala ka sabati jamana kɔnɔna la donc n b'o dugawu de kɛ ah. ka yafa dili maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ bɛɛ fana bɛɛ ka vidéo in partager ah. parce que vidéo in kan ka partager parce que kuma min bɛ fɔ i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔna la ah. kuma nafamaw don kuma minnu kuma barikamaw don ne kelen ta tɛ e kelen ta tɛ maliyɛn den bɛɛ bɛ se ka tata sɔrɔ nin na donc sariya de bɛ ka fɔ kuma min fɔ kuma barikama don n'u partagera e tɛ nin e t'a dɔn ou bien karisa t'a dɔn donc o b'a permettre bɛɛ bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ja olu yɛrɛ bɛ fili la donc an bɛ segin an kɔ kosɛbɛ kosɛbɛ donc o de y'a to ne b'a ɲini u fɛ vraiment bɛɛ ka fɛn in partager ala sago sago Ahan, eh, an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin kun y'an ka eh, professeur ba ye n'o ye salifu sako ye Ah, ale kɔni ale bɛ to ka wagatinin di an ma yasa an bɛna sigi ka ɲɔgɔn baro nka o baro kɔnɔna la an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka nin fɛn ninnu partager yasa an ka faamuyali cogo ɲuman sɔrɔ a la ɔ ka hakililajigin kɛ tuguni k'a fɔ ko bi an kɔni tun bɛ plateau sanfɛ n'o y'i ka télé ka plateau ye donc eh, an ka technicien waraba an b'i yɛrɛ fo i kɔnate ɔ donc sisan an bɛ mɔgɔw hakilila jigin k'a fɔ ko bi an ka thème bolila sariya kan dɔɔni n'o ye crime o ni cybercriminalité ɔ karamɔgɔ ye dɔ fɔ an y'o la kosɛbɛ i sako an b'i fo kosɛbɛ an tila ka na don politiki kɔnɔna la o politiki kɔnɔna la an kumara minisiriw ka fan kan mhm. n'a sɔrɔ ni diplɔmu de bɛ yen nɔ ka maa kɛ minisiri ye wala ni diplɔmu tɛ yen mhm. ɔ i ye belebele fɔ an y'o la k'a yira da k'a fɔ ko diplɔmu ko tɛ o la mhm. ɔhɔn donc min bɛ se min na o y'o de ye ɔhɔn bon o ɲininkali filanan an y'a ye k'a fɔ fana karisa ye tubabukan fɔ a ma tubabukan fɔ Eh, a filila tubabukan na a ma fili tubabukan na mm-hmm. ko olu ko olu ɲiyɔrɔ ka dɔgɔ nin baara in kɔnɔna la mm-hmm. Mm-hmm. donc a nakun ye min n'a bɛ se ka baara kɛ dɔrɔn a banna ɔhɔn an tila ka na don gɛlɛya minnu bɛ an ka transition yɛrɛ kɔnɔna la tuguni o gɛlɛya ninnu na ni o dɔ la kelen ye eh, an ka eh, an ka premier an ka premier nécessité ninnu mm, denrées de première nécessité oui voilà donc olu caman bɛ yen nɔ an y'a ye k'a fɔ ko problème donn'o caman na kosɛbɛ ɔ transition mɔgɔw olu kɔni bɛ wagati min na bi o caman ye olu la donc an y'an da don o fana la mhm. an ye faamuyali sɔrɔ la an tila ka na kuma laban na k'a ye k'a fɔ ko eh, transition mɔgɔw olu bɛ se ka décision modèle jumɛn ta yaasa an bɛ degun min kɔnɔna la an bɛ se ka bɔ o kɔnɔna la mhm. ɔ professeur Salifu Sako a y'an ladɔnniya o fana la a ka hakilina la o la mhm. k'o di an ma an ye faamuyaliba sɔrɔ o kɔnɔna fana la donc an b'a fɔ maaw ye u ka nin émission suit an bɛ émission kɛ a tɔgɔ di tɛnɛn o tɛnɛn mhm. n'o ye chaque lundi ye an bɛ émission sigi bɔlɔlɔ sanfɛ n'o ye i ka tele ye yaasa bɛɛ ka se k'i ta ta a la i ka faamuyali cogo ɲuman sɔrɔ an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u k'a partager et puis u ka tila ka u yɛrɛ abonné tuguni n'a abonné la à chaque fois an bɛ kibaruya fili kibaruya kibaruya telimanw don wa kibaruya sanumanw don kibaruya fɛsɛfɛsɛlenw don fana k'a da mɔgɔ tulo kan donc an b'a fɔ aw ɲɛna ko aw ni ce aw ni baraji aw ka nin walanda in lamɛnni la aw k'an bɛn tɛnɛn natɔ n'o ye lundi ye